taa bụ afọ ka anyị na-ekwubi okwu tata na-agọ ọfọ na-asị ọnọdụ dịwere nwoke na mma dịwere nwaanyị na mma ndị otu obi eziokwu Chineke gadi brotherhood ndị otu eziokwu Chineke gadi traditional outreach okeke na okoro na okafọ na okonkwo mgbeke na mgborie na mgbafọ na mgbọnkwọ ndị na-ejere ozi ndị na-ejere ozi ndị na-agwọrọ ọgwụ ndị na-agbara afa asị m ọgazi ọgazi gaziri ha a sị na afọ 2021 ga-ama mma karịa 2020 afọ 2022 ga-ama mma na ndụ ha karịa 2021 a sị na ntiri afọ a onye ha ji onye nwoke ga-afụ ihe ọma nwaanyị afụ ihe ọma ndị na-arụ ndị na-agbara afa ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-achụrụ aja ndị ile nọ n'odo n'otu obi eziokwu Chineke traditional outreach ndị nọ n'otu eziokwu Chineke traditional outreach obi eziokwu Chineke gadi brotherhood asị m ihe ọma mere ha nwoke mere nwaanyị arobinagu ọrụ agwa arobinagu agwa afa gburu arobinagu igirigi arobinagu igirigi agha a sị nke gbowe ọgụ bụ okwu n'aka dị n'aka egbe na ọdanya ọwa anya n'elu ụwa n'azụ ụwa

Asị m ihe ọma ka ị na-emere anyị. Ndụ anyị niile na ihe nna ya ọnụ. Ọgazi ọgazi dodo rimo rimo rimo rimo dodo. Na ihe nna ya. Na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ahụ anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị. Asị m lekwenụ mmanụ ga-eji na-amara ya okwu ọnụ. Asị m biko ndị na-anọ ndị na-agba ahụ ndị na-achọ visa ndị na-achọ

nọ nzukọ okwu ada na-ete ma nwa ma mmụọ nwa ya kwana ihe ọṅụ ihe ihe ọṅụ nke izu a na-ebu ụzọ akpọ onye mbụ ya ile nwa ihu anyị na-amagozi n'ụbọchị tata so ndị okeke na okoro na okafọ na okonkwọ mgbeke na mgborie na mgbafọ na mgbọnkwọ ndị na-ejezi na ndị na-ejezi ndị na-achọ ọmụ ị ga-eji ọmụ ị ga-enye ọmụ ị ga-enye ha ọmụmụ ndị na-achọ ọmụ nwoke ndị na-achọ ọmụ nwaanyị ndị na-achọ ejima mm, ndị na-aka amụtara dị mmụta mbụ nyere ha nwa n'ọhịa na-ekwu okwu ndị ile na-arụ ọrụ na okeke na okoro na okafọ na okonkwọ mgbeke mgborie mgbafọ mgbọnkwọ ndị na-achọ ọmụ nwoke ndị na-achọ ọmụ asị dị otu otu ha ga-amụta nwa n'ọhịa nyere otu a kwuru ka ọ dị n'ọfọ na na n'ụbọchị na n'igbo jiri bido ọ gazigo na mmiri nwa nakwara sọ isi nke ndị agara agara agara nne nwaanyị na-agba ọgụ nwa lekwa edo anyị na-enye gị n'ụbọchị nke taata na-awapụrụ gị ọjị so biko ihe ọma ka ihe udo na ihe ọṅụ ka ị ga-eme n'isi ụmụ gị niile ndị ile jere na mmiri ndị ile kwara aja ndị ezinụlọ ndị a kwara agbaji ọgbanje ndị ese gotere mmiri ndị a kwadoro ka ha meweze nwoke ma meweze nwaanyị asị m were ihe ọma chọọ ha mma na ọnụ aga na-agazi agazi ụmụ gị niile ndị lekere gị nne maka na ọ gwara isi ike ndị gwara aṅụrụ aṅụrụ ndị gwara aṅụrụ aṅụrụ aṅụrụ ndị gwara nne nwaanyị ojikọ onye ọcha ma ndị gwara nne nwaanyị ji ntụtụ mere ọkalobi were mere ntụtụ mere ọbụla gwara nne nwaanyị ji ego mere ude nne ya kpa ndị asafụ ndị nwa kịrịkịrị sta isi nke ndị asị ngozi ụmụ niile ebe ha nọ were ihe ọma chọọ ha mma

ndị nwe asụrụ dịka ụgbọ ekesara ọmụmụ na nchi ndị ndị na-arụ ọrụ ndị jiri ndị na-achọ nwa asị ka nwa bụ ha na 2020